ọjị a na-akpọ ọjị ugo n'asụsụ Igbo gịnị mgbe a kpọ ọjị ugo gịnị ka a na-ekwu a sị na ọjị a bụ ọjị ugo gịnị ka a na-ekwu ọ bụ ọjị
ndị ọjị e ji akwanye ndị mmadụ ugwu ezigbo onye Igbo a sị na ọjị a bụ ọjị ikenga gịnị ka a na-akọwa ọjị onye ike onye onye ike na eh. ah, ọjị onye ike onye onye onye merigoro ọtụtụ agha agha dị eh. nwanyị mere ego n'ịzata ya gịnị ka a na-akpọ antelope n'asụsụ Igbo gịnị ka a na-akpọ dove n'asụsụ Igbo amaghịkwa m ịmalịa kedu anụmanụ a na-akpọ crocodile gịnị bụ afa ya n'asụsụ Igbo sorry amaghịkwa m amaghị m gịnị ahụ. ị maghị crocodile n'asụsụ Igbo Mba. nye m ego m ị ga-ekwe ọsọ dị imetụ gị n'aka ndị be anyị ekene m unu ọ mụwa bụ nwa amadi a na-akpọ Oluebube onye ekwurekwu ndị igbo ụbọchị taa anyị na-abanyekwa n'u- na na ilo ka anyị jee jụkọrịta ajụjụ dịka anyị si emebu na mbụ ya bụ usoro anyị ji eme ka ndị be anyị mụ- na- na bidokwa ịsụ asụsụ igbo ndị na-amaburọ igbo asụ ana-amụtakwa asụsụ igbo e nwere ọtụtụ ajụjụ anyị ga-ajụ

ọ bụrụ na ịmarọ ya ka m jụọ gị ọzọ ọ m jụọ gị ọzọ jụọ m ọzọ izukwa otu puku n'aka o ostrich ostrich kedu afa ya n'asụsụ igbo ostrich ostrich ka afa ya n'asụsụ Igbo agụ agụ ostrich bụ agụ nwa daalụ o nwere nke nweta nye m ego nye m ego nyere m ego ịchọzi nye m ego
ị ga-ajụ m ihe ọzọ na ọjụ mba ọ ajụjụ igbo gwa gwa gị na ajụjụ igbo ka m ga-ajụ gị mba na ịza ịza ịzachago ka m ga jụọ onye ọzọ gịnị bụ parrot n'asụsụ Igbo nnụnụ okwu okwu okwu nnụnụ ekwu okwu gịnị bụ gorilla n'asụsụ Igbo gorilla bụ mgbada mgbada ezigbo onye Igbo ka ịbụ nye m ego anyị ji oge nyebe gị ego ọ gwachara m inye gị ka nke esi kpọọ gorilla mgbada ịzago ịzatalị ya ịgba mbọ gịnị bụ pigeon n'asụsụ Igbo gịnị ka ndị Igbo na-akpọ pigeon pigeon ah. pigeon n'asụsụ Igbo akụkọ ndị mbụ
akụkọ ndị mgbu pigeon bụ akụkọ ndị nwa gịnị bụ a na-akpọ crocodile n'asụsụ Igbo crocodile n'asụsụ Igbo
Um, I don't know. Ị malụ ya, enyi bụ nye m ego m ọsọ. Hey, anụmanụ a na-akpọ ram, gịnị bụ afa ya n'asụsụ Igbo? Um, ama m ama m asụ- asụsụ ya na- ịma ịma ya anụmanụ a na-akpọkwa sheep gịnị bụ afa ya n'asụsụ igbo sheep ama ama m ife a na-akpọ ya adị mma polisi adị mma kọtụma

Gorilla bụ onye onye ra ka ukwu onye ra ka ukwu achara
onye ra ka ukwu achara nwere m ego m nwere nke sata female fowl gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo female fowl
female fowl ka a na-akpọ Ji- nwanne a na-akpọ ya nwunye ọkụkọ nwunye ọkụkọ
ọfela na-alụ m Ofe- ofeli alụ gịnị ka a na-akpọ female goat n'asụsụ Igbo female goat

nke nwaanyị bụrụkwa gịnị
ama m nke nwaanyị ị mara nke nwaanyị female goat female goat gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ igbo ijikwa ijikwa nwaanyị otu otu puku n'aka ihe m macha bụ nke nwoke ama m na nke nwoke bụ mkpi bịa na nke ọkụkọ ama m na nke ọkụkọ bụ female goat gwa m ya ka iji lie gị iji female goat sọsọ nke nwoke ha ka m macha nnọọ ị mara ọnụ ya
fọ ndị nke nwaanyị ị malụ ya ka ọ nke nwaanyị amara m ah, nke nwaanyị anụmanụ a na-akpọ spider ka asụ- ka afa ya n'asụsụ igbo spider spider
idido idido anụmanụ a na-akpọ deer ka afa ya n'asụsụ igbo

amahọ m
hippopotamus na asụsụ igbo ee amahọ m sir
ihe emenwu ee
ee hippopotamus ebe ka mmụ nke a dị anyị
butterfly na asụsụ igbo gịnị ka a na-akpọ ya gịnị bụ butterfly na asụsụ igbo mbeberibe mbeberibe ofu ofu ofu anwụnye fela ọrụ ya ndụ kịta ọ fekwara mana nsị nzara na otu mụ si malụ gịnị bụ hippopotamus n'asụsụ igbo gịnị ka ndị igbo na-akpọ hippopotamus enyi enyi enyi mmiri enyi mmiri em ị gba mbọ mana hippopotamus abụlọ enyi mmiri unu na-aba ya afa ka unu si aghọta ya ee ọ bụlọ enyi mmiri a na-enwe ihe enwe ihe meri ya ebe ahụ pụta ọ bụla bụ enwe enyi mmiri ị ghọta nwere anụ a kpọrọ enyi mmiri n'asụsụ igbo nọọ ka ndị mmadụ si wee ghọta ị mara igbo baya bịa ka i si ghọta igbo isoka ya ị ghọtago obele mana ị gba mbọ mana enwelọ nke i nweta o ya gazi ya nna ajụjụ m ma ajụ gị bụ nke a gịnị bụ butterfly n'asụsụ igbo butterfly okooko okooko gịnị bụ hippopotamus hippopotamus n'asụsụ igbo hippopotamus n'asụsụ igbo hmm. nke a ka m na-amarọ gịnị bụ parrot anụmanụ a na-akpọ parrot kedu afa ya n'asụsụ igbo
parrot parrot wụ anụ na-ekwu ekwumekwu ekwumekwu gịnị bụ gịnị ka anụmanụ a na-akpọ gorilla gịnị bụ afa ya n'asụsụ Igbo Gorilla.
Nna ajụjụ gị ama m o. adị mma polisi adị mma kọtụ Ama m ihe a na-akpọ gorilla. Ngwa daalụ.
Nyekwa m ego m. Nna ekene m gị. ekene gị yo
Amụ afọ mgbe ole bụ gịnị bụ afa gị? afa m bụ maazị nwa igbo henry Maazị Nwa Igbo Henry.
Ostrich n'asụsụ Igbo gịnị ka a na-akpọ ya? ostrich anụmanụ a na-akpọ ostrich gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo ee a na-akpọkwa ya- a na-akpọ ya na mgbada antelope gịnị ka a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo antelope antelope ee a na-akpọ ya ele ene nye m ego oge nyelọ gị ego enwelọ nke i nweta o daalụ gịnị bụ wall gecko n'asụsụ Igbo anụmanụ a na-akpọ wall gecko gịnị bụ afa ya n'asụsụ Igbo Wall gecko, wall gecko n'asụsụ Igbo. Ị maara ya? Gịnị anụmanụ a na-akpọ kite? Kite gịnị bụ afa ya n'asụsụ Igbo? Saa ajụjụ a ka i rie ego, ka i ji ego a n'aka. Oke ọ dị m n'aka, saa ajụjụ ka i rie ego a. Ihe a dị gị n'obi gị kwuo ya, ọ ya abịa bụ asụsụ ya.
adị mma polisi adị mma kọtụma um, anyị abịago na njedebe ajụmajụ nke tata ọ bụrụ na ị na-esonye ị ga-achọpụta ọtụtụ ajụjụ anyị jụrụ ugbu a ka anyị ga-ekwu asịsa ajụjụ niile a ka i nwee ike malụ ka i nwee ike mụta ọ bụrụ ndị- ọ bụrụ ndị a jụrụ maka ostrich ostrich na asụsụ igbo bụ enyi nnụnụ enyi nnụnụ bụ ostrich ọmụ ka a na-akpọ antelope antelope na asụsụ igbo bụ mgbada antelope n'asụsụ igbo bụ mgbada deer maka onye a jụrụ deer deer n'asụsụ igbo bụ ene ọ deer ka a na-akpọ ene n'asụsụ igbo onye a jụ spider spider bụ ududo n'asụsụ igbo maka ndị a jụ butterfly butterfly n'asụsụ igbo bụ ilokolo ibuba ilokolo ibuba ọ kpọkwa ya ibuba ọ kpọọ ilokolo otu ọbụla i si kpọọ ọ daba em maka ndị a jụ hippopotamus hippopotamus bịa bụ tobo ọtụtụ n'ime anyị na-eche na tobo bụ ihe gbasara em enwe na monkey monkey bụ enwe monkey abụrọ ya bụ tobo ọ kpọkwa ya akụm ọtụtụ sị na ọ enyi mmiri ị kpọọ ya enyi mmiri ekwetesịrọ m ndị be anyị ndị igbo be anyị na-aba afa fa na-akpọ fa na-ekwu ya otu fa si wee ghọta igbo mana as- a hippopotamus n'asụsụ igbo bịa bụ tobo crocodile crocodile n'asụsụ igbo bịa bụ agụ iyi agụ iyi ya bụ crocodile pigeon n'asụsụ igbo bụ nduru o nwekwa ndị na-akpọ ya kpalakwukwu dove n'asụsụ igbo bụkwa nduru Ee, maka ndị a jụ female goat female goat bụ nne ewu female fowl bịa bụ nnekwu nnekwu ka a na-akpọ female fowl nnekwu female goat bụ nne ewu barrister barrister na asụsụ Igbo bụ onye ọkaikpe onye ọkaikpe onye a bụ barrister o nwee ndị ndị a jụ gịnị bụ kite gịnị bụ kite n'asụsụ igbo kite n'asụsụ igbo bịa bụ egbe egbe bụ kite o nwee ndị a jụ gịnị bụ wall gecko wall gecko bụ agụ ụlọ makwa na e kpọ ya agụ ụnọ ma ọ kpọ ya agụ ụlọ anyị ga-abịa na njedebe ebe a na-esonye na anyị bụ ndị igbo e- emume ọbụla anyị na-eme ị ga na-amụta ị ga na-amụta